otu nwoke onye ọgaranya nwere akụnụba dị iche iche ihe niile na-agaziri ya o nwere nwunye ọma ezigbo ụmụaka ọtụtụ ụgbọala dị iche iche o nweghị ihe kọrọ ya ma ọnị mana otu ihe na-echegbu ya ọ na-eche n'ime obi ya sị ọ bụrụ na m mechaa nọchaa n'ụwa nwụọ onye ka m ga-ahapụrụ akụnụba niile a m kpara o wee kwuo n'obi ya wee sị mba aga m achọ ebe m ga-enweta ihe ga-eme ka m ghara ịnwụ na anwụ nwoke a wee cheta ihe nwa odibo ya gwara ya banyere otu nwoke dibịa ama ama nwoke ahụ wee zọọ ụkwụ njem ka o ruru na nke ya bụ dibịa dibịa ahụ gbagharịa ọtụtụ amansi dị iche iche ka o mesịrị amansi ndị a o wee were ihe onu wee nye nwoke a wee sị ya ma ọ bụrụ na i yiri ihe onu a na ị gaghị anwụnata anwụ nwoke ahụ wee yiri ya n'obi ọcha aṅụrị juru ya obi mana ka nwoke a naruru ụbọchị abụọ gachara nwoke wee nụ na ya bụ dibịa anwụọla hmm. ya bụ ihe wutekwere nwoke a o wee kwuo n'ime obi ya sị ebe ọ bụ na dibịa gwọrọ m anwụ anwụ mechara nwụọ ya bụ na ihe ọ gwọrọ m agaghị arụ ọrụ ya bụ echiche wee sogbuwekwe ya ọzọ o bidokwara chewe ihe ọ ga-eme ebe ọ ga-eje ihe ọ ga-eri ihe ọ ga-aṅụ ka ọ bụrụ na ọ gaghị anwụzi anwụ odibo ya wee gosi ya ebe e dere maka otu nwoke nọ n'India onye nke na-elesi ndị ọtụtụ ndị ọgaranya ọgwụ nke ha ga-abụ ha ṅụọ ha agaghị anwụzi anwụ nwoke a wee zọpụ njem o cheghịdị eche ka chi fo o buru akpa ya baa ụgbọelu wee gawa obodo ala india ka o ruru n'ala india n'ihi na ego abụrọlụ ya ihe nsogbu ọ kwụrụ ụgwọ wee nara ya bụ ihe nwoke a were obi aṅụrị wee naa n'ụlọ ya ọtụtụ afọ gara ka nwoke a nọ n'ụlọ ya na-aṅụ mmanya e gosi n'ihe onyonyo na ya bụ nwoke nọ n'India anwụọla chai ọ pụtara na onye na-agwọ anwụ anwụ na-emesị wee nwụọ ya bụ ihe wutere ya bụ nwoke o wee were iwe tụfuo ọgwụ ndị nke fọrọ afọ nwoke india nyere ya o chekwara ihe ọ ga-eme ọzọ mgbe ọ ka na-eche nke a n'ihe onyonyo ahụ e wepụrụ ya bụ akụkọ banyere nwoke India ahụ nwụrụ wee gosi ndị ụka ebe ha nọ na-aka ụka ụkọchukwu bụ onye na-aka ya bụ ụka wee kwuo sị naranụ nke a nke a bụ arụ Jesu na onye riri ya agaghị anwụ ọ bụrụgodị na ọ nwụrụ anwụ na ọ ga-adị ndụ ọzọ ee ya bụ na ihe a na-achọ n'uko enu dị n'uko ala nwoke a manyiri n'ike were igodo ụgbọala ya makpuo ụgbọala gawa na ya bụ ụlọ ụka mgbe o rutere n'ụlọ ụka ahụ o zutere ya bụ ụkọchukwu wee yọọ ya sị ya ezi nwoke ahụrụ m n'ihe onyonyo ebe ị na-ekwu na ọ bụrụ na mmadụ rie ahụ kristi na ọ gaghị anwụ ọ bụgodị na ọ nwụrụ anwụ na ọ ga-adị ndụ ọzọ chai ụkọchukwu nere ya anya fee n'isi wee metụ ya aka sị ya ezi enyi m ọma ee ihe i kwuru bụ eziokwu onye riri ahụ kristi ọ gaghị anwụ ọ bụgodị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ mana soro m ka m kọwara gị ya nke ọma nwoke ahụ soro ya wee banye n'ime ụlọ ụka ahụ ha wee nọdụ ala ụkọchukwu gara n'ihu ịkọwara nwoke a ọgaranya ahụ ihe o chere ihe o bu n'obi na nkọwa okwu ahụ o kwuru ọ gara n'ihu ịkọwara onye ọgaranya sị ya na o nweghị ụgwọ a na-akwụ echere sị na ị ga-akwụ ụgwọ na m ga-ana gị ego ma ọ bụ naa gị akụ na ụba gị iji wee nye gị arụ Kristi kama onye nwe arụ ahụ bụ Jesu Kristi akwụgo ụgwọ niile i kwesịrị ịkwụ n'elu obe nwoke ahụ kudere o wee gaa n'ihu ịkọwara ya sị mana ọnwụ a na-ekwu maka ya abụghị ọnwụ nke anụ ahụ maka na anụ ahụ a nke mmadụ nwere abụgo ihe ga-anwụ anwụ emego na ọ ga-anwụ otu mgbe na onye ọbụla dị ndụ nwere ụbọchị ọ ga-anwụ mana ọnwụ a na-ekwu okwu ya bụ ọnwụ nke abụọ na ọ bụrụ na mmadụ anwụsịa nke anụ ahụ ọ bụrụ na o biro ndụ ya ọfụma ọ ga-anwụ nke ugboro abụọ ebe ọ ga-ata oke ahụhụ na ịta ikikere eze nke na ego o nwere agaghị azọpụta ya ọ ga-ata ahụhụ n'ime ọkụ ebighị ebi ebighị ebi mana ọ bụrụ na i rie ahụ kristi nabata ya bụ jesu kristi ị mara na ị gaghị anwụzi ọnwụ nke ugboro abụọ ahụ kama na ị ga-aga n'alaeze nna wee bie n'aṅụrị ebe ebe ya bụ okwu tọrọ nwoke ahụ ụtọ o wee gwa ụkọchukwu sị ekwere m adị m njikere biko kedu ihe m ga-eme ụkọchukwu wee sị ya ị ga-ebido kwenye na Jesu Kristi ọ bụrụ na i kwenye na Jesu Kristi a ga-eme gị mmiri chukwu i wee rụwa ọrụ n'ụlọ nsọ chukwu nwoke ahụ kwere e wee mee ya bụ nwoke mmiri chukwu nwoke ahụ were akụ na ụba ya wee yewere ndị ogbenye aka yewere ndị nọ na mkpa aka kwụsị ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-abụghị ezi omume nke ọ na-eme ya na ezinụlọ ya wee biri n'udo o nwere udo nke obi ịhụnanya na aṅụrị abawanye n'ezinụlọ ya ndị be anyị ọkwa otu a ka nwoke a si wee weta ya bụ ihe nke na-enye ndụ ebe ebe